neart imreoirí óg le taithí ach Baile Átha Cliath a tháinig siad, ní raibh dua ar Ghaillimh an bhliain seo caite. An dóigh leat go bhfeicfidh muid Rua Keane anseo anocht? Ceapaim go bhfeicfidh. Dáiríre, níl sé cóir go raibh briseadh ceithre nó cúig seachtaine ag fir na Gaillimhe agus tá Baile Átha Cliath i ndiaidh cluiche a imirt gach seachtain só ceapaim go seasfaidh sé sin dóibh. Tá Paddy Mac Cárthaigh á chur chun cinn chomh fada le Cullen Killeen as Baile Locha Riach. Tiocfaidh isteach ar an bpáirc agus bhuel, í sin á casadh isteach dhó, tá sí coinnithe taobh istigh nó thar an trasnán. Scór maith. Agus tá an ghaoth le Baile Átha Cliath sa gcéad leath sin agus líne lántosach an ceann seo dainsearach, Graham ag cuartú cúl, cúl faighte! An 30 soicind caite. Sin spleodrach nach raibh sé chomh tapaidh ansin agus críoch álainn thíos i mbun an eangach. Bhain sé lasrachaí as. Buaite ag Crosbie ach obair iontach anseo ag Baile Átha Cliath má éiríonn leo críochnú le scór faighte ag Crosbie faoi dheireadh agus tá sí sin ag casadh. Thosaigh siad i gcúinne amháin, chríochnaigh siad i gcúinne eile. Cúilín gleoite foirne ag Senan Crosbie. Ní an Domhnach ná Dé hAoine ach nóiméad amháin caite. Oh, cinnte go mbeidh. Siad go mór isteach sa chluiche, tá na pasanna ag dul chun lámh agus tá an, oh, tá an teaglaim á. Tá cúl eile acu agus tá an fear céanna arís. Fuair sé péire in aghaidh Uíbh Fhailí, tá péire faighte aige, taobh istigh de chúig nóiméad. Chas sé ar phingin agus timpeall ar beirt. Yeah, agus ceann acu sin, sin ea Seán Murphy, Jonah Donnellan suas ag líbin istigh fós. Ar fhad mo, ar fhad bho, ro, mall a haghaidh sin anois. Tá an todhchaí gaibhte ag Crosbie arís agus Buckley sa tóir ar chúl ach tógfaidh Crosbie cúilín agus Senan Crosbie. Gach ceann as trí cinn buaite acu go dtí seo. Ceann sin isteach i dtreo Callanan. Smachtaithe go deas ag Brian Callanan. Tá sé an-ghar den taobhlíne ach tá sé, b'fhéidir, ag cuimhneamh ar chúl. Callanan fós ag imeacht agus an bhfuil cúilín aige? Tá! Uillinn ghéar. Tá an ceart agat. Dheamhan, agus bhí siad i bhfad níos teann in aghaidh Uíbh Fhailí agus in aghaidh Laoise, bhí Laoise i bhfad ró-laige. Gabháilte go deas ag Paddy Mac Cárthaigh, an bhfuil Paddy in ann scór a aimsiú? Tá mé ag ceapadh go bhfuil. An chéad scór faighte ag fear lár páirce. Tá, agus tá comhimirt snasta á thaispeáint acu, is nuair a bhriseann sé síos tá an liathróid á bhuachaint ar ais acu, ach just na iarrachtaí sin ar fóraoil, bheadh aiféala orthu. Tá an ceann seo buailte ag Conor Lawless, díreach ón bpoc amach, agus cheapfainn gur plean beag a bhí ansin, Lawless thar an trasnán, mar sin. Marius Darkle Duff, poc sleasa sin. Iomaí ceangal iontach agus í faighte ag Graham arís agus ní féidir leis an bhfear seo tada a chur amú, Callum Graham, 2-1 faighte aige go dtí seo. Buaite ag Gaillimh agus buaite an t-am seo ag Vince Morgan. Morgan fós ag imeacht leis, camán caillte aige, pas álainn ag Burke. Burke thar an trasnán. Ó tá aclaithe ansin, Liam, seans ar chúl taobh amháin. Cúilín deas an taobh eile. Iar-chaptean Bhleá Cliath, is maith go bhfuil na himreoirí sin ar fáil. Oh, cinnte, cinnte, agus fair play dos na lads chun an t-am sin a thógáil, a thabhairt ar ais arís don chontae. Agus ceann faighte ag Brendan Kenny, luath. Faighte ar ais aige. Nilan, bogtha isteach. Tríd an lántosach arís. Lucey ag coinneáil súil ghéar air. Faighte ag Brian Cannellan. Tá sé ina chiotóg, agus ar thaobh láimhe clé, tá sé féin sásta mar tá sí seolta aige thar an trasnán don darna ceann. Faighte ag Brian Cannellan. an lánchúlaí ansin. ceann sin faighte ag Bleá Cliath ag dul gearr arís nó sé faighte ag Conal Ó Riain. Conal ag tabhairt faoi, bheadh sé seo mar scór gleoite, bhuail sí thar an trasnán, scór iontach ó fear lár páirce Bhaile Átha Cliath. Ní raibh leis, mí-ádh ceart ag Gaffney ach an cúlbáire ag fáil an scór, Graham don dara huair, bhuel tá cinnte an ceann sin thar an trasnán. An réiteoir ag scaoileadh leis na pocanna gearra sin sciobtha. Sea, bhí an ceann sin an-tapaidh ar fad. Faighte ag Gaffney. Gaffney ag cuartú scór. Tá sí sin ard ach tá sí thar an trasnán. Scór an lae. Gaffney go hálainn ar fad. Shane. Sin é, agus sin an imreoir mícheart le fágáil saor, dáiríre. Ní dóigh liom go bhfeiceann Callum Graham a chéad iarracht ansin leis an ngaoth, leis an ngrian, ach tá sí faighte ag an dara iarracht agus beidh sé sásta go maith go dtéann sí thar an trasnán. Taispeánann sé sin, b'fhéidir, láidreacht na gréine. Faighte ag Kenny. An pas beagáinín ard agus aistriú seilbhe agus b'fhéidir go bhfuil seans anseo ag Gaillimh ar ionsaí. Ceann seo buailte ag Ruairí Burke. Agus an iarracht seo thar an trasnán ag Ruairí Burke, bhuel uaireanta teastaíonn ceannaireacht ó do chaiptín. Agus Colm Killinig ar aimsiú faighte ag Jason Rabitte. Tógfaidh sé a phointe an uair seo agus b'fhéidir an ceart ar fad aige. Agus tháinig sé sin, obair, obair chrua, an blocáil maith. Soicind ag imeacht, faighte ag Kenny. Kenny i gcónaí cliste leis an sliotar. Liathróid álainn agus sin spás ag Gaffney. An sé in ann cúilín eile a aimsiú? Sin scór álainn! Passannaí fiche slat, isteach sa gcrúb. Yeah, sin é agus bunchloch saghas an an taispeántas seo ná ná Ó Riain agus agus Lucey nach ea? Ag ag a trí agus a sé tá siad an-chompordach agus iad ag marcáil beirt de d'imreoirí is fearr, is láidre Bhaile eh na Gaillimhe. Agus Crosby, ah sin scór iontach, a tríú ceann. Ach seo seans. Ceann dubh faighte aige mar sin. Ollie Gaffney ag tógáil a phointe agus sin é! Tá Baile Átha Cliath ar ais i gcluiche ceannais faoi 20, Cúige Laighean, tuillte go maith acu agus Ollie Gaffney ag críochnú agus sin bua mór arís, Liam, tuillte go maith acu. Fergal Healy díomách ach na cúil sin sa gcéad leath, thug sé sin an tús maith do Bhaile Átha Cliath. Ó, cinnte gur thug agus look. Ach an ceann seo cruaite agus tuillte go maith ag foireann óg Bhaile Átha Cliath.